Mulungu ayike ludzu lochuluka. Chinthu chothandiza pano pa dziko lapansi ni mawu a Mulungu. Ngakhale anthu amaziseka, amazinyogodola, koma njira imeneyi imene ena amaitchula ya zozelezekayi, Paulo akuti ni mmene tikupulumutsidwiramo. chifukwa pano pa dziko lapansi tilibepo mzinda wokhalitsa tilibe mzinda wokhalitsa pano pa dziko lapansi kaya tikhala ni manyumba kaya tikhala ni mabizinesi kaya tikhala ni mkazi wabwino ni mamuna wabwino Popanda Khristu, tataya china chilichonse. Tilimodzi abwezi. Nde choyamba akhale Khristu mmoyo mwathu. Tipange ndrama tikumtumikira Mulungu. Tipange maphunziro tikumtumikira Mulungu. Tipange china chilichonse cha moyo uno koma tikumtumikira Mulungu. Tikateromo Ndiye kuti ah, tsiku la imfa silidzatipeza ngati msampha, kapena tsiku la kudza kwa Ambuye Yesu Khristu kwachiwiri silidzatipeza ngati msampha, koma lidzatipeza ah, tili okonzeka. Pano pa dziko lapansi tasangalala, kumwambanso tikasangalala. Tilimodzi? Ambuye akudalitseni, tipemphere. Atate athu akumwamba, bwerani mukatiyankhule kupyolera m'mawu anu awa. Mmene mu dzina la Ambuye Yesu Khristu pempha zonse mchiyamiko. Amen. Aheberi 10 vesi 1 Baibulo likuti, pakuti chilamulo pokhala nawo mthunzi wa zokoma zili nkudza, osati chifaniziro chenicheni cha zinthuzo. sichikhozatu ndi nsembe zomwezi chaka ndi chaka, zimene azipereka kosalekeza, kuwayesera angwiro iwo akuyandikira. Ndi akuti timafuna tiperez, tipitirize phunziro lathu la chisomo kapena chilamulo. Ndi akuti chilamulo unali mthunzi wa zokoma zili nkudza. Akuti, Osati chifaniziro chenicheni cha zinthuzo, icho sichinali zinthu zenizeni zokomazo, koma unali chabe mthunzi wa chenicheni chimene chili nkudza, chimene ni chisomo. Tilimodzi, eti? Ndi akuti pansi pa chilamulo pamene Paulo akuti amapereka nsembe zaka ndi zaka, amapha ng'ombe, amapha mbuzi, Koma akuti izo sizimapanga iwo kukhala angwiro ayi, chifukwa magazi a nyama ali kutali ndi magazi a munthu. Iwo amangophimba chabe tchimo, nchimene amachita, koma iwo samachotsa tchimo ayi. Haleluya! Pokhapo pamene Mulungu adapereka nsembe yangwiro imeneyi, imene ni Ambuye Yesu Khristu, imene Yohane polalikira amati ona ni nkhosa yochotsa tchimo la dziko lapansi, aunena Ambuye Yesu Khristu amene, amene magazi ake aja anali magazi a Mulungu mwini wake, anali woombola wachibale, anali Mau osandulika thupi amene aja, Mulungu atasandulika thupi. kuti akakhale mmodzi wa ife, abale. Aleluya! Kuti akakhetse mwazi ngati munthu pa mtanda paja. Mwazi umene uja ndi umene uli ndi mphamvu yotipanga ife tikhale angwiro. Koma mwazi a nyama sakadachita zokhazo. Aleluya! Ndiye a Chilamulo chimenechi tinaona kuti Moses naye anali wopereka wamkulu wa chilamulo. Anapereka malamulo khumi aja atachoka ku phiri kuja. Komanso tinaona kuti pansi pa chilamulo anthu amatsata miyambo yosiyanasiyana, kusunga nyengo ngati za Paska, samadya nyama zakutizakuti, iwo ah, s- amasunga ngakhale masabata tsiku la namba 7 zimene zinali pansi pa chilamulo limeneli ndipo pansi pa chilamulo panali pokhwima kwakuti munthu ukaswa lamulo umagendedwa umaphedwa imabwera ni mapenati kuteroko zinali zolimba zedi pansi pa chilamulo pamene tikawerenga ku numeri uh, 15 vesi ya 32 Tikupeza munthu wina amene anakatchola nkhuni tsiku la sabata kugwira ntchito kumene chifukwa cha chimenecho anamugenda anaphedwa. Mose analamulanso kuti wose amene agwidwa muchigololo akusoweka agendedwe. Aleluya! Ndipo mkazi akamugwira ali muchigololo amagendedwa. Chimenecho ndiye chilamulo. Kuteroko, inu amene mumafunabe mukhala Akhristu, mumakana chisomo n'kumakakamirabe chilamulo, mumasoweka muzizitenga zonsezi, ndiye mukhoza kuona kuti simungaliseze goli lake. Aja mmasunga Sabata mmati Sabata, simmagwira ntchito, simmaphika, simmakatola nkhuni, simmachita kantchito olo kuwerenga mukakhala ana asukulu mmasukulumu ndiye yonseyo ni ntchito pakadakhala pansi pa chilamulo ngati mmene mmachitengeramo mmayenera mutani muzigendedwa tili limodzi ndiye ifeyo sitili pansi pa chilamulo koma tili mu nthawi ya chisomo Zimenezi sindikuyankhula ndine, koma akuyankhula ni Petro ameneyo ku Yohane a ku Machitidwe 15 kumene machitidwe 15 vesi yake ya 10 ulekeza 11 Petro osati ineyo inu ni ndinoposa Petro inu Petro ndi inu angapereke nzeru zabwino ndiyani ndiye tiyeni timveni Petro amene chifukwa amene na- ni mamuna amene Ambuye Yesu Khristu, makiyi a ufumu wakumwamba, adasiyira m'manja mwa iyeyo. Mwamuna amene amaligwira vumbulutso. Kuti Ambuye Yesu Khristu mpaka amachita kuti pa thanthwe ili ndidzamanga mpingo wanga. Pa vumbulutso limene a Petro anali nalo la chimene Khristu ali. Ndiye tiye tione zimene akuyankhula Petro pamene Machitidwe 15 vesi ya 10 11 akuti nanga bwanji tsopano muli kumuyesa Mulungu kuti muyike pa khosi la akuphunzira goli limene sanatha kunyamula kapena makolo athu kapena ife. Ndani Petro akuwadandaulira kuti musasenze chilamulo ichi pa akuphunzira awa pa anthu amene atembenuka mtima amitundwa zinthu zimene makolo athu ngakhale ife talephera kuzisenza petro akutero ndiye inu mungazikwanitse akuti talephera kunyamula kapena kuzisenza makolo athu akuti talephera 11 koma tikhulupirira tidzapulumuka mwa chisomo cha ambuye yesu khristu monga iwomo koma kuti ife tikhulupirira kuti tidzapulumutsidwa mwa chisomo cha Ambuye Yesu Khristu monganso ndani iwowo Petro amene chifukwa chiti kuti tili pansi pa chisomo ndipo Petro poyankhulanso za chilamulo chomwecho akuti ni mthunzi chabe wa chenicheni chenicheni chinafika chimene chani ni chisomo ndipo brother Branham akuti Yohane uyu anali mlatho olokera ku chilamulo kupita ku chisomo chimene anali pamene ambuye yesu khristu anafika kunali kufika kwa chisomo kumene mmene mzimu woyera unagwa pa tsiku la pentekoste paja kunali kufika kwa nthawi ya chisomo kuti sitimasowekanso tikhale pa goli la chilamulo zonse ambuye yesu khristu anatsiriza pa mtanda paja analipira aleluya Ah, chifukwa mu nthawi ya ambuye yesu khristu timaona mkazi ogwidwa mu chigololoyo red handed, atamugwira mu chigololo, anapita naye kwa Ambuye Yesu Khristu. Ndi anamuuza Ambuye Yesu Khristu akuluakulu a mpingo aja kuti Mose anatiuza kuti oterewa tiwagende, aphedwe. Mu chilamulo zimachitika ndithu momwemo. Inu munena kuti chani? Koma Ambuye Yesu Khristu munthu uja adamukhulukira. adamuuza kuti asakatani asakachimwenso anamuuza kuti ine sindikutsutsa iyeyo anali woyenera kuti amugende chifukwa anali asanachimwepo ambuye yesu khristu anali woyenera koma sanamutsutse m'malo mwake anati pita usakachimwenso mukuona zimene chisomo chimachita nde inu amene mukamirabe chilamulo nkhani ya chigololo pansi pa chilamulo ni miyala Aleluya! Ndiye ah, chisomo chimene chichi sichitanthauza kuti basi tizingoswera mu chimo tili mu chisomo ambuye yesu khristu zonse anapanga pa mtanda paja mukakhala nkuganiza kotero ndiye kuti inu chisomo simuchidziwanso simunachizindikire inu mukadakhala kuti mukuchizindikira chisomo mukadakhala anthu odzichepetsa kwambiri ku mawu a mulungu mukadakhala pa chifuniro cha Mulungu changwiro chimene Iye amafuna, mukadati mwachizindikira chisomo. Chifukwa Paulo akuti ku Aroma 6 verse 1 and 2 akuti kodi tipitirirebe kukhala mu uchimo kuti chisomo chichuluke? Tili limodzi eti? Ndiye Paulo akuti sitisweka kuti tikhale mu uchimo ayi. Ena amati ah tida- tikapulumuka mwa chisomo mumasambira mu ziwerewere, kusuta, kuledzera, nyanga, madano, kumakhala moyo wina uliwonse wa chithupithupi. Namati tikapulumuka mwa chisomo. Chimenecho si chisomo. Ndi tchimo limenelo. Chisomo chimene Ambuye Yesu Khristu adatipangira pa mtanda paja, adatifera ife anthu osayenera, anthu amene timayenera tingolandira chilango cha gahena basi. Koma Ambuye Yesu Khristu adatifera kutikhetsera mwazi. Iye ali osalakwa, ife tili o- olakwa ndifeyo. Chilango chotiyenera ife chidamgwera iyeyo. Chimenecho ndiye chisomo. Chisomo ni chakuti a mu chigulu chonse chi cha wanthu ambirimbiri, mamiliyoni ochuluka, Mulungu adaitana inuyo ndi ine. Kukhulupirira kwathu kwa Mau a Mulungu awa si chifukwa cha ntchito zathu zabwino kapena ukatswiri wathu ayi, chifukwa mu dziko muli anthu anzeru, akatswiri, koma za Mulungu sazionabe ayi. Koma m'malo mwake Mulungu adatsegula maso anu kuti aone. monga mmene muja adachitira ni abrahamu abrahamu anayitanidwa mwa chisomo osati mwa ntchito zake analibe chodzitamandira anali ku dziko la uri limene ku dziko kumene kudali anthu ambirimbiri opembedza mafano Koma iye chisomo cha Mulungu chidangomugwera, monga mmene chidakugwerani inu ndi ine, kuti ife timaopa Mulungu. Chimenecho ndiye chisomo, abwenzi, kuti tikamazindikira chisomo chimene timayenera tizikhala odzichepetsa pamaso pa Mulungu. Chisomo chimakupangitsa munthu kuti uzikhala odzichepetsa, osati odzikuza ayi. Haleluya! Ndiye chimenecho ndiye chisomo. Abwenzi, chimene Mulungu adatichitira ife! Ambuye akudalitseni.